o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye jamukan mun na an bɛ sigi ka kuma kɛrɛnkɛrɛn ma an balima denmisɛnninw an balima denmisɛnnin minnu bɛ yen ni an ka karamɔgɔw y'a yira an na k'a fɔ ni an ka jamana in sigi kɛmɛ o kɛmɛ na i b'a sɔrɔ fo bi wolonwula ni kɔ o bɛ sɔrɔ denmisɛnnin kunda ye kɔrɔ ye ala ye jamana in ladiya ni funankɛninw ye ka d'a kan an y'a yira k'a fɔ an ka karamɔgɔw ka laseli sen fɛ k'a fɔ ko adamaden ka ɲɛnamaya waati min bɛ ko temps d'or ou bien alwaktu zahabi waati min ye waati nafamaba ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o y'i ka denmisɛnninya wagati de o de ra halisa an bɛ ka kuma an balima denmisɛnninw fɛ k'an ka maabaw wele u ka kuma denmisɛnninw fɛ denmisɛnninw ka se ka u hakili to u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛn ma ala ye fɛnba fila min di u ma ni an ka karamɔgɔkɛ y'a fɔ an ye an ka sigi tɛmɛnenw na ni o ye alwaktu wa taka n'o ye u ka waati an'u ka énergie mun ala subhanahu wa taala y'a d'u ma u ka se ka nafa bɔ o ra

yɔrɔ jan na jamana kɔ kan ni jamana kɔnɔna an b'u bɛɛ fo an b'u bɛɛ fana don ala kɛra mant an b'a fɔ ma ka sa tɛmɛnmaya kan y'a jira ka fɔ ɲɛnamaya yɛrɛ pze de ye ka pzse fana tigi de b'a la i y'a yira an na k'a fɔ projet in tigi ala de ye fo i nana se eh, nabiyullahi an fa adam an'an ba hawa ala subhanahu wa taala kɛlen k'u bila alijinɛ kɔnɔna na a y'u yamaruya k'u ka fɛn mun ka d'u ye fo n'a kɛra yiri dɔ ye k'u kana gɛrɛ o la ɔ a y'a yira k'a fɔ depuis projet tigi wɛrɛ bɛ yen nɔ mun b'u kɛrɛfɛ munumunu na ale nana a ka projet da u ɲɛkɔrɔ o tuma min na ni ala subhanahu wa taala u lajigin i yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ala ko ihbitu minha jamiya k'o ye ala subhanahu wa taala y'an fa adama n'a furumuso hawaw jigin sɛtana fana jiginna u nɔfɛ i y'a yira k'a fɔ sɛtana fana nana an'a ka projet de nana wa i ye kuma dɔ fɔ o kuma in aa an b'a fɛ an balima denmisɛnninw sɔɔni sigi o kan dɛ man lam yukhattit fayakunu fi takhtiti ghayrihi mɔgɔ o mɔgɔ n'i m'i yɛrɛ planifier n'i m'i yɛrɛ nafa bɔ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye dɛ n'i ma baara kɛ i yɛrɛ i b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye i jalan kɔni tɛ bila o tuma na an b'a fɛ k'i ɲininka hikma jumɛn de bɛ yen kodɔn jumɛn de bɛ yen kun jumɛn de bɛ yen ni ala subhanahu wa taala ye fɛn dɔw kɛ fɛn nɔgɔlenw ye n'a fɔra nɔgɔ a ye ɲɛna ye nɔgɔ ko tɛ nka ala subhanahu wa taala yɛrɛ de b'a dɔn fɛn min ye fɛn sanuman ye ni fɛn min ye fɛn nɔgɔlen ye ɔ fɛn minnu ye fɛn nɔgɔlenw ye sariya ka yeli la k'a minɛ minfɛnw na ani dunnifɛnw na mun na ala subhanahu wa taala ye olu haramiya a jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ tarbiya n'o ye adamaden ka lamɔ n'a ka mara ye

ɔ ninnu ninnu bɛ kuma i b'a fɔ i bɛ i b'o fɔ n'i bɛ ɲɛnamaya la ɔhɔ ɔhɔ kosɛbɛ ɔ ɲɛnamaya fana ninnu fana besoin bɛ énergie de la ye ɔhɔ n'o ye taaka ye ɔhɔ ɔ i b'a sɔrɔ en général ninnu mako bɛ taaka ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, minnu na ɛɛ o dɔ ye dumuni ye mhm. a dɔ ye minfɛnw ye o ye tiɲɛ ye ah, o ye tiɲɛ ye mais ala an y'o de fɔ an ko ni hakili mhm. ni dusukun ni kuranɛ ni sunna bɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala mhm. kira kumakan ye nin fila i kan ka dumunifɛn minnu dun i kan ka minfɛn minnu min fɔlen de nin kɔnɔ parce que i ka ɲɛnamaya projet a cahier de charge de ye nin fila ye alahu akubar
i ka kan ka balo ni kuranɛ ni sunna de kuranɛ kɔnɔ fɛn min i kan ka min dun i man ka min dun a b'a kɔnɔ i kan ka min min i man ka min min a b'a kɔnɔ ɔ fɛn wɛrɛw bɛna bɔ kuranɛ bɛ jigin don min na o fɛn ninnu kun tɛ yen hadamaden yɛrɛ développement hadamaden ka développement kun ma s'o ma fɛn dilan la o de kosɔn ala ko uhilla lakum at-tayyibat wa hurrima alaykum al-khaba'ith

parce que wagati ni énergie nafa bɛ k'a la ni hakili bɛ yen de ɔ nin fɛn minnu minfɛn ani a sisitaw ni a furakisɛw n'a tanaw ni a ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw ma gansan tɛ o an ye planification min fɔ n'i ma kɛ n'i ma planifier i bɛ kɛ dɔ ka planification kɔnɔ o tɔ la planification kɛlaba yɛrɛ ye sitanɛ de ye o tɔ tɔw fana bɛ baara kɛ planification kɔnɔ olu b'u ka intérêt kɔni ɲini mais n'i y'a nafa fana jate minɛ hadamaden ka sabatili la nafa tɛ foyi ye o de kosɔn san san dɔw la n'a fɔra k'a fɔ dɔrɔgumafɛnw ɛɛ marifaw ni kɛlɛkɛminɛnw feerelen kɔfɛ a deuxième position ta pétrole nana kɛ troisième de ye diɲɛ kɔnɔ o delila ka kɛ i y'a dɔn kabako bɛ mɔgɔw minɛ pétrole bɛ jɔyɔrɔ min na ani essence bɛ jɔyɔrɔ min na énergie diɲɛ énergie kɔnɔ ɔ nin nin nana o place minɛ wagati dɔ la bien sûr ouais mais a tɛ déclarer de mais eh, minnu bɛ diɲɛ warikow ni fɛnw kunna n'u bɔra a kalama u b'a ɲɛfɔ diɲɛ kotigiw ye mais a kuma bɛ datugu de mais c'est une réalité

manaw ni fɛn wɛrɛw ye a min b'o baara nka hadamaden de bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la a bɛ tila ka kɛ a bɛ joli nafa to nka hadamaden kelen in de don na fana ala y'olu haramuya mun kama parce que mɔgɔ min bɛ fɛn kirikara ninnu ta a tɛ se k'a yɛrɛ contrôler o ɔ n'i nana du di o ma o du bɛ contrôler wa o de kosɔn eh, tiɲɛ i filɛ ka maga tiɲɛniba dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o bɛ nin mɔgɔ fasugu de bila diɲɛ kow ɲɛfɛ sisan so b'a dɔn mɔgɔ min tɛ se k'a yɛrɛ contrôler n'i y'a bila ko min ɲɛ k'a tɛ se k'a contrôler comme wagati kana taa n toge la n bɛna président dɔ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ Joseph Désiré Mobutu Sese Seko RDC Zaïre kunun o président CIA bɛ na n'a ye kuma min na ka n'a bila Patrice Lumumba eh, eh, u y'a préparer ka na n'a ye Patrice Lumumba tun t'a kalama f'a y'a ta ka k'a yɛrɛ ka secrétaire ye mais Mobutu a tun tɛ se ka baara kɛ fo whisky de k'a ka bolo bureau kɔnɔ quoi eh. non a tun tɛ se ka taa o kɔ dulɔkojuguba in wa a tun tɛ se ka taa o kɔ u y'o dɔn de kosɔn u nana n'a ye o musokɔrɔba dɔ a t'a yɛrɛ bolo n'u nana n'a ye u bɛ se k'a utiliser olu bɛ se k'a utiliser o de kosɔn minfɛn ninnu k'a cari ka denmisɛnninw su ka k'a kan u b'a dɔn ka tan n'u ka énergie en tant que u sera k'o détruit diɲɛ bɛ k'u ta de minnu ka laɲini ye sitani ka projet ye Ustaz e ka nin kuma in bɛ ka ne ni an lajɛlikɛlaw sɔmi fɛn dɔ la dɛ anw bɛ jamana dɔw dɔn olu jamanaw fana ɲɛmɔgɔw

a dabɔlen n'o de kama Professeur, o kuma na o, e bɛ mun fɔ an ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa kalan k'u baara ye ka n'u t'u u bila nin sira ninnu kan Mais non a labɛnnen de don le leadership an bɛna se an bɛna se kiyada yɔrɔ ma ni Ala sɔnn'a ma an bɛna nin développer k'a ɲɛ ko ninnu ma dilan gansan kɔ i ye fɛn de fɔ ko minnu ye minnu bɛ diinɛ faamuya pour que u tɛ sɔn u ka na u ka na ɲɛfɛ awɔ kosɛbɛ ni n ye Mobutu ta f'i ye comme i y'o ɲininkali min kɛ comme an bɛ dariso kɔnɔna na an bɛ ninnu entre guillemets mɔgɔ ka se ka ko dɔ faamuya eh, Erdogan Tayyip Rajab Erdogan président parce que o tilal'u la dɛ o a échappera dɛ sinon ne taara Turquie a bɛ san mugan ni duuru bɔ a don ji min bɛ Turquie ma da n'a bɛ Europe jamana si la mais a don dulɔ sɔngɔ ka nɔgɔn ni ji ye Turquie naam eau minérale awa ji bidon in o den kelen tun bɛ bɛn dulɔ buteli tan de ma a b'o Turquie o y'a sɔrɔ u ye diinɛ tan ka bɔ yen bon u nana ni nin fɛn minfɛn in de ka jeunesse la k'a prix nɔgɔya taxe yɛrɛ t'a la Turquie min ni silamɛya kalifaya marala de la ka kɛ ye naam naam nin tɛ lakali ye dɛ Dɔlɔ sɔngɔ tun ka nɔgɔn ni ji ye. ne ɲininkali n ko cɛba n ko nin kelen bɛ bɔ joli ma ko n'i mako bɛ nin na i bɛ den tan ta dulɔ buteli restaurant kɔnɔ Ɔhɔ. n'i mako bɛ ji la den kelen bidon ko pourquoi ko bɛ- a y'a fɔ n ye ko nin kelen bɛ bɛn nin den tan sɔngɔ de ma jamana mun ni khilafa islamiya silamɛya ka mara kɛra a kɔnɔna na naam a dɔw kabakan ye n minɛ kosɛbɛ seginnen ka taa hôtel la ni bɛ balima dɔ Cissé de don ne n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na aa ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ko khilafa ka se ka bin ninnu bolo u k'a labɛnna de quoi n ko gansan tɛ quoi n ko mais n bɛ fɛn kelen f'i ye k'a bɛ segin ka bɔ yan kura ye tugun naam n ko parce que n ko ne ma tɛmɛ dugu si la yan n'i ma misiri kɔrɔ dɔ jɔ n ko misiri dun tɛ bin N'i ye misiri datugu ala b'a dayɛlɛ don dɔ la ayi ala ka so de don n y'o fɔ a ko hɔn o tuma na ale Erdogan ni an ye Mobutu fɔ kami sa u y'o utiliser u y'o tiɲɛ u dɛsɛra ka ninnu tiɲɛ de parce que u tun ye kuranɛ kalan interdit Turquie a bɛ san bi naani bɔ ka kalanyɔrɔ datugu ka tila ka interdit hali ka ni den kalan kuranɛ na so kɔnɔ

olu bɛ kɛ a sɔrɔ a soldats ye o tɛ fo k'a interdit a ka bɔ o dɔnni n'o kalanni na de o tɛ a bɛ kɛ sitanɛ ta ye Allahu akbar khilafa binnen comme euh, o o- o histoire ka jan dɔɔni ɔ nin y'a projet dɔ de nana c'est à dire ka se ka silamɛya yɛrɛ bɔ yen pewu ka silamɛya turu digi ka bɔ n'i bɛ se la ka silamɛya turu digi f'i ka kuranɛ de bɔ yen o ustaz i ka kuma kunnatigɛ tɛ interdit kuranɛ kalanni na
Erdogan ninnu y'a génération sabanan de ye ou bien naaninan olu filɛ ka wuli tugu kura ye tuguni o de kosɔn a siran y'u minɛ wari min financera nin ko in na Turquie ani énergie min financera a la a ka tulow la tan o de kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ mankan mankan fɛn ɲɔgɔn tɛ quoi ɔ Erdogan ninnu ka génération olu ka énergie n'u ka wagati juru ni don min ale filɛ président n'a tɛ kalan kan a tun bɛ taa ji de feere eh? siradaw la jisuma oh. ka kitabu livre san a ye a ye livre min a ye kitabu min kalan diɲɛ kɔnɔ kɛmɛ hakɛw de don eh, Erdogan yɛrɛ silamɛya kitabu dama tɛ Tolstoï n b'a dɔn i y'a tɔgɔ mɛn Russe dɔnniba ye o ye livre fɛn fɛn sɛbɛn a bɛ komi a y'a bɛɛ kalan k'a ban Russie ninnu dun bɛ ka boli n'olu ka hakililaw de fɛn min ye Rousseau ninnu ni fɛn wɛrɛ tubabu la olu ka c'est à dire a ye lecture min kɛ manamana ko tɛ o tuma na ale y'a hakili mais a base kɛra jumɛn ye parce que u ɲɛsira kuranɛ kalanni min kama n'i ye kuranɛ faamuya i bɛ diɲɛ tɔw ko ɲɛɲini k'a faamuya parce que kuranɛ b'a f'i ye ko fɛn wɛrɛw bɛ yen o ɲɛɲini ni kuranɛ faamuna faamu ko ɲuman na o tuma na minfɛn ninnu ala y'o haramuya kun min kama an bɛ segin o ma kura ye parce que a bɛ hadamaden de tiɲɛ i tɛ k'i yɛrɛ ta ye eh, bamanan na u b'a fɔ ko n'i jugu kɛra minkɛla ye k'i kana a ɲɛɲini eh, parce que mɔgɔ min t'a yɛrɛ bolo o bɛ ɲɛɲini wa o bɛ fɔ depuis kɔrɔlen o ah, olu mako t'i la tugun o olu man kɛ u se k'e kɛlɛ tugun parce que e tilala o olu bɛ taa fan wɛrɛ de fɛ o de kosɔn o ye nin fɛn ninnu cari diɲɛ kɔnɔ fɛn caman bɛ yen wagati koron kama an tɛ se ka don bɛɛ ɲɛfɔ la mais a labɔna de ka hadamaden ka bila ka bɔ masura banni bɛ hadamaden ka ko ka dugukolo kan ka taa bila don kɔnɔ sinon ameriki dans les années 1929 ameriki y'a ye k'a fɔ dulɔ ye danger de u ye polisiw ni fɛnw jigin k'a kɛlɛ u dɛsɛra u dɛsɛra u y'a loi voté k'a interdit ameriki kɔnɔ dulɔ alahu akbar k'a fɔ n'an bɛ t'u ka civilisation in bi mais u wulila k'a kɛlɛ

mais silamɛw anw ka duwatu de bɛ erreur kɛ kuma caman eh, cogo de sa parce que anw eh, anw bɛ ko bɛɛ ɲɛfɔ misiri de kɔnɔ eh, o tuma a bɛ se ka ɲɛfɔ misiri kɔnɔ min tɛ na misiri la i bɛ t'o ɲini de rasul tun bɛ bɔ de ka taa o sallallahu alaihi wasallam kana yuqabilul wufud o ye tiɲɛ ye a tun bɛ t'u nɔfɛ a bɛ taa yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye a ye mɔgɔw ci u ma o ye tiɲɛ ye anw bɛ k'o kɛ Yari dawatahu alan nas ɔ olu dun minnu ka fɛn ni fɛn ninnu ye u bɛ jeunesse ɲɛsinnen mɔgɔ minnu b'u le utiliser olu bɛ kɛ exemple ye quoi hali n'e t'a fɛn ninnu min i t'a kɔniya tugun quoi parce que e jarabilen don mɔgɔ dɔ la o b'a min o kama e bɛ sɔn fɛn in ye quoi

restaurant kɔnɔ aw ye karamɔgɔ jeunes ye ɛ mais maaw bɛ siran fɛn ɲɛ ko karisa nana mun ɲini yan non kana siran natija
olu fa sayayɔrɔ la ha
n'i ka adamu ko n'o ye la aa o fana mago bɛ niveau dɔ ra taribiya ra dɛ parce que minnu na jakura an bɛ ka kuma turki minnu kan u ka duwatu ye nin de kɛ o

o ɲɛsinnen tɛ jeunesse ma. parce que siga foyi t'o la. n'i ye sport lajɛ. denmisɛnnin don o ye tiɲɛ. n'i ye emploi lajɛ. jeunesse don dɛrɛ. n'i ye famille lajɛ. awɔ jeunesse don.
a bɛɛ y'olu de ye. alors n'i ye sécurité lajɛ. sécurité ɔhɔ a bɛɛ y'o ye ɛ nin ye tiɲɛ de. i y'a mɛn n'i ye finance ka budget lajɛ. a bɛ taa denmisɛnnin na. a kɔrɔba yɛrɛ k'a fɔ. fɛn dɔ de bɛ yen. mais an yɛrɛ sigilen don an t'a dɔn an bɛ ka kɛ kun min kama. o de kɛra problème ye.

hadamaden i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ hadamaden pousser o ye tiɲɛ u b'a fɔ muharrik zat fɛn dɔ de bɛ pousser o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn ni dugu jɛra bɛɛ bɛ bamakɔ bɛɛ bɛ wuli o bɛ kɛ mun b'a labɔ nasɔngɔ ɲini kɛ nasɔngɔ ɲini an b'o kɛ mun kama parce que an b'a dɔn n'an ma dumuni kɛ balo bɛ gɛlɛya o bɛ gɛlɛya o tiɲɛ dafi al baqa parce que an b'a fɛ ka to yen adamaden tabiya tɛ saya fɛ nin ye tiɲɛ ye aa o ye tiɲɛ ye baara fɛn o fɛn bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ Ɔhɔ. baara min bɛ kɛ a rɔhaniya yɔrɔ bato min bɛ kɛ direct ko ɲɛsinnen don ala ma Ahan. o de kosɔn ala ye silamɛ ka baara bɛɛ kɛ bato ye i ka se ka sira ɲuman sɔrɔ Aa, hali i ka nasɔngɔ ɲini oui parce que n'a kun m'o kɛ a kun bɛ gɛlɛya quoi Ah, a kun bɛ gɛlɛya, o ye Hali tiɲɛ ye.
waati min yɛrɛ di ala ma bi ikhlas o ka dɔgɔ Eh, o man ca dɛ
shaayiru taabudiya ninnu mun kɔlɔlɔ man ca man ca o ye tiɲɛ ye a y'a fari ye alahu akbar bon taaka énergie i b'a sɔrɔ a dɔ ye hakili farikolo ta ye farikolo mako bɛ énergie la o ye dumuni ye ani minfɛnw hakili fana mako bɛ énergie la o ye kalan kalan kosɛbɛ walima i bɛ kuma minnu lamɛn wala bilasirali minnu lamɛn hakili mako b'o la i bɛ taa mɔgɔ dɔ fɛ taa dumuni kɛ a bɛ bilasirali min d'i ma i bɛ nafa sɔrɔ o ye énergie dɔ de ye walahi o ye tiɲɛ ye i y'a mɛn wa bon énergie dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko ataaka al atifiya wa ruhaniya ɔhɔ l'énergie sentimentale kosɛbɛ o de kosɔn ni denmisɛnnin y'a fa ye a bɛ gɛrɛ fa la o de ko rasulu salalahu alayhi wa salam an ka to k'an tɛgɛ jɔsi yatimɛw kunkolo la a y'a fɔ parce que u mako bɛ énergie dɔ la

u b'a fɛ mhm. eh, silamɛya ka énergie mhm. o bɛ minnu na mhm. ka énergie ninnu yɛlɛma ka k'u yɛrɛ sago ye eh, lususu taaka o y'a jumɛn ye eh, mɔgɔ ka énergie fɛn dɔ bɛ a b'a tiɲɛ o ye tiɲɛ ye o ye o dɔ ye jumɛn ye o ye dumuni dantɛmɛ ye ah. Eh? hadamaden k'i kɔnɔ fa fo k'i dɛsɛ f'a dama tɛmɛ kojugu i kan ka baara min kɛ i bɛ dɛsɛ k'o kɛ i bɛ dɛsɛ o ye tiɲɛ ye o de kosɔn rasulu salalahu alayhi wa salam mhm. énergie mhm. eh, kɔlɔsili mhm. a ko hasibi ibn adama lukayimatun o ye tiɲɛ ye yukimina sulubahu aa nin ye tiɲɛ parce que i ka énergie kana taa tiɲɛ a k'i énergie mako bɛ dumuni fitinin lɔgɔma dama dɔ la a bɛ se k'i bɔ

a bɛ ka kuma c'est-à-dire taaka mhm. jismaniya mako bɛ fɛn min na o ye dumuni de ye mhm. n'a dɛsɛra a bɛ mhm. bana mais n'a tɛmɛna fana a bɛ ko wɛrɛ s'a ma alahu akbar o tuma an b'o fɔ an balima denmisɛnninw ye cogo don sa o de kosɔn eh, ni hadamaden ye dumuni kɛ kojugu k'i da su fɛ pourquoi les maladies cardiovasculaires dusukunnabana ninnu a caman bɛ hadamaden gosi su fɛ de parce que ni kɔnɔ fara joli dusukun bɛ joli min cɛri fari la

Eh, eh, u ka étude stratégique la mutakasisibaw de bɛ yen nin ko ninnu kama silamɛya ye jumɛn fa la u b'a utiliser k'u mako dilan n'a ye ma se déclarer la la o dɔnnen don u bɛ anw yɛrɛ de ta ta ka nafa sɔrɔ a la o de kosɔn dɔw bɛ silamɛya
à travers ça u b'a fɔ mais n'a ye vraiment ni ma olu bɛ bɔ

Mhm. alqalaq mhm. stressi ɔhɔ kosɛbɛ mhm, ale fana ka jugu énergie ma ah, ni hamiw i hakili sigi dɛ ouais parce que a laban i bɛ sigi e kan ka ci min kɛ heure fila kɔnɔ i sirannen sigilen don tile bɛɛ bɛɛ i tɛ se ka foyi kɛ o de kosɔn duwawu min bɛ kɛ sɔgɔma fɛ kosɛbɛ awuzu bika minal hami wal hazan o kun ye ka nin de parce que nin bɛ problème min se énergie ma i ka kisi o ma o de bɛ dugu daminɛ ni nin ye ala kira ye dugawu de di mɔgɔ ma sɔgɔma fɛ i k'a daminɛ n'u ye parce que a b'a dɔn k'a fɔ i ka ɲɛnamaya ye énergie de aa ustaz i ye kuma min fɔ ala kira kana muallim al bashariya ustaz n'an seginna an ka diinɛ ma ni denmisɛnninw formera silamɛya la mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛya ma o tiɲɛ bɛ taa yen

an ka dugawu b'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye alustaz jafari fofana ye ala k'an ɲɛ mɛn a ra ala k'a bolo mɛn a baara in na ala k'a mɛn k'an bilasira an ka foli b'an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ ɲɛnamaya ani silamɛya kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ aw ye n ko ala subahana wa taala ka sigida wɛrɛ caman yira an na aw kana ɲinɛ aw tun b'aw ka jɛmukan kɔnɔna de n'o ye l'islam et la jeunesse ye an bɛ aw bila nin yɔrɔ in na k'a fɔ aw ye ko k'an bɛn sigida wɛrɛ la ni ala sɔnna a ma wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh